Anois táim i Áras an Mhuilinn sa Mhuileann gCearr agus táim ag caint le Camillus Glynn ón Áras agus Comhaltas Ceoltóirí Éireann. A Camillus, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat Darren agus tá fáilte romhat freisin. Ok, go raibh maith. An féidir leat a Camillus a insint dár n-éisteoirí i mBaile Átha Cliath, dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi, cad é Áras an Mhuilinn agus. agus an bhaint atá agat leis. Bhuel is mise Cathaoirleach an Bhoird agus do bhí roinnt daoine liom roinnt bliain o shin, Meitheal an Mhuilinn agus do bhunaímid an ionad seo is le Comhairle Chondae an hIarmhí, seanghairmscoil atá ann ach do thosnaigh an lár anseo ar ais i 2010 agus tá sé ag dul chun cinn ón am sin agus tá súil agam nuair atá an pandemic thart go mbeimid gnóthach arís ó tá sé táim dóchasach mar gheall ar sin. Ok em agus em is ionad de Chomhaltas Ceoltóirí Éireann é. An raibh tú ag obair nó bainteach le Comhaltas Ceoltóirí Éireann tríd do shaol ar fad? Ní raibh, ní raibh. D'iarr Labhrás Ó Murchú orm nuair a bhí mé sa Seanad bheith im chathaoirleach ar an mbord agus bhí sé sin ar ais nuair a bhí Labhrás agus mé féin i Seanad Éireann agus em Mar a dúras cheana féin, do bhunaímid an bord ansin agus tá Maitiú Ó Nualláin i láthair anseo agus sé Matt an rúnaí an bord agus Risteárd de Stóc. Tá Risteárd Ceoltóir traidisiún thar barr ar fad. Bhí sé reachtaire ar an ionad seo roimh Enda agus tá sé ag obair sa chartlann anseo do fuaireamar a lán lán rudaí ó dhuine thíos i gContae Longfoirt agus tá sé ag obair ar na rudaí sin ag an am seo agus Samhlaítear dom go mbeidh sé ag obair ar feadh cúpla bliain mar do fuaireamar a lán lán rudaí ó an nduine sin i gContae Longfort. Ok, leanfaimid ar aghaidh. An féidir leat beagáinín fút féin a insint dúinn le do thoil? Ceart go leor, mise Risteárd de Stóc. Ceoltóir de shaghas éigin mé agus baint agam le blianta anuas le Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Bhí mé ag obair anseo mar reachtaire ar feadh tamaill mhaith agus tá mé sa chartlann mar a dúirt Camillus leat cheana agus bhí baint agam, tá ceangal agam leis an, le Coiste na Fleidhe. Mar is eol duit beidh Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl anseo an bhliain 2022. Bhí sé le bheith againn an dá bhliain atá imithe romhainn ach mar gheall ar an bpandemic ní rabhamar in ann aon rud a dhéanamh ach tá an tá na néalta ag scaipeadh anois mar a déarfá agus tá súil agam go mbeidh Fleadh Cheoil thar barr againn an bhliain seo. An féidir leat beagáinín fút féin a insint dúinn, le do thoil? Bhuel, is mise Matt Nolan. Is ó Contae na Gaillimhe, tuaisceart Chontae na Gaillimhe mé ó thús, but tá mé anseo le breis agus dhá scór bliain anois. Agus bhí dúil agam i gcónaí sa nGaeilge agus san ceol. agus is dóigh go raibh ceangal idir mé féin agus Conamara agus na háiteachaí sin thiar, go mórmhór Oileáin Árann agus Inis Meáin. Sin an áit ar, i ndáiríre, inar fhoghlaim mé roinnt de mo chuid Gaeilge. So, nuair a thosaigh an áit seo, Áras an Mhuilinn, D'iarr Labhrás agus Camillus orm bheith mar chuid den áit agus d'iarradar orm bheith mar rúnaí don bord anseo. So, sin atá ar siúl agam. Ó thaobh an obair a bhíonns ar siúl agam agus na spriocannaí atá bhfuil agam don áit seo, is dóigh ba mhaith liom níos mó Gaeilge a fhorbairt san áit seo agus sa mbaile seo. Mar tá, fai mar is eol duit féin, seans. go bhfuil an Ghaeilge mar bunchloch ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann agus sin rud ba mhaith liom féin a chur chun cinn san ionad seo chomh fada agus is féidir liom. Bíonn rangannaí Gaeilge agus comhrá Gaeilge ar siúl ann agus na daoine atá ag obair anseo, agus Camillus é féin ar ndóigh, bíonn sé ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn an t-am ar fad agus tá mé féin bainteach leis sin agus taobh thiar de sin chomh fada agus is féidir liom. Ok, agus is é an Muileann gCearr an t-aonú baile in Éirinn, ceapaim, leis an daonra timpeall 20,000 daoine agus tá dhá Ghaelscoileanna ag an mBunnleibhéal sa bhaile, nach bhfuil? Sea, Tá sé an t-aon baile sa tír a bhfuil dhá bunscoil lán-Ghaeilge ann agus caithfidh mé a rá, más féidir liom a rá, go raibh mé féin mar chathaoirleach ar na coistí bunaithe ar an dá ghaelscoil. So táimid bródúil as sin go bhfuil sé sin ann agus caithfidh mé a rá chomh maith, chomh fada is a bhaineann sé le muintir an Mhuileann gCearr agus indeed ar ndóigh le muintir na hIarmhí, Tá meas acu ar an nGaeilge, an-mheas acu, agus caithfidh an áit seo a bheith ansin dóibh, a leithéid dóibh siúd chun cabhrú leo agus chun spás a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil suim acu é a fhorbairt agus é a chur chun cinn. An bhfuil mórán seans, an síleann tú, thar na gearrbhlianta atá amach romhainn go mbeidh Gaelcholáiste sa Mhuileann gCearr? Ah, yeah. Sin ceann de na rudaí táimid ag obair ar faoi láthair but tá sé thar a bheith deacair ceann a bhunú. Tá sé sin faighte againn but tá iarratas curtha isteach ag an Foras Gaelscoileanna, le haghaidh coláiste Gaeilge sa Mhuileann gCearr agus táimid ag cur brú láidir leanúnach ann ar an Roinn ceann a chur ar fáil dúinn. Agus tá an príomhfheidhmeannach den bhForas Pátrúnachta, Caoimhín Ó hEaghra, ceapaim, tá sé ina cónaí anseo, nach bhfuil? Tá, tá sé. Tá sé agus tá a cuid pháistí, tá, tá siad tar éis dul tríd an córas gaelscoileanna, bunscoileanna anseo. So, tá, tá, tá an-obair ar siúl aige agus is, le Caoimhín atáimid tar éis an iarratas a chur isteach le haghaidh coláiste anseo. Agus bhí a dheartháir, an fear ó RTÉ, bhí sé ina chónaí anseo freisin, nach raibh? Bhí sé, yeah. Cén t-ainm atá air, O'Hara? An fear a bhíonns ar siúl, Cormac Ó hEaghra, sé fear a bhíonns ar an raidió ansin sa tráthnóna. Cé chomh tábhachtach nó fiúntach don bhaile is atá an Fhleadh Cheoil le bheith anseo i mbliana agus ceist mhór an síleann tú, an síleann sibh go dtiocfaidh sé anseo tar éis an paindéim? Bhuel tá, táimid lán dóchasach faoi láthair ach chun téarmaí eacnamaíochta a lua, deirtear go mbeidh sé, go dtiocfadh €50,000 isteach sa cheantar de bharr an fleá a bheith ar siúl againn. Caoga? Caoga míle. Caoga milliún, ceart dom a rá. Beidh idir leath milliún agus trí cheathrú milliún daoine ag teacht i rith na seachtaine sin agus beidh siad ag ithe agus ag ól agus ag ceannach. petrol agus ag beidh siad ag glacadh seomraí sna hóstáin agus gach uile ghné d'eacnamaíocht an bhaile beidh sé tábhachtach dóibh. Agus is é an Muileann gCearr an áit inar bunaíodh Comhaltas Ceoltóirí Éireann, nach bhfuil? Bunaíodh é ar ais i 1951 mar a dúras cheana féin agus is fíor a rá tá seacht n-ionad réigiúnach Comhaltas sa tír seo. Tá 11 ionad Outreach. Tugann sé seirbhísí do Chomhaltas agus don phobal i gcoitianta agus tá áthas ar gach duine go bhfuil an Fhleadh ag teacht go dtí Muileann gCearr agus mar a dúras cheana féin, do bhunaigh an Comhaltas anseo sa bhaile seo ar ais i 1951. Tá sé eagraithe ar fud an domhain i 15 tíortha agus beidh na mílte daoine ar fud an domhain ag teacht go dtí Muileann gCearr níos déanaí sa bhliain seo agus táimid go léir ag súil an t-am sin. Caithfidh mise a rá freisin gur anseo sa Mhuileann Cearr caoga, céad caoga slat ón áit seo a bunaíodh an Comhaltas agus i 1951 bhí céad Fleadh Cheoil na hÉireann ann. Beag beag ní raibh sé pioc den. den scéal atá sé anois. Beag, comhluadar beag a bhí ann ach as great oaks from little acorns grow mar a deirtear agus sin an tús a bhí ag an Chomhaltas, anseo sa Mhuileann Cearr, an chéad Fleadh Cheoil na hÉireann. Is féidir a rá freisin ag an am sin Bhí cúrsaí ceolta, ceol tíre na hÉireann agus rince agus amhránaíocht, bhí sé ar lag bhrí agus bhí daoine le fís anseo sa Mhuileann Cearr agus i mBaile Átha Cliath agus chonaic siad an slí ina raibh rudaí ag dul agus bheartaigh siad rud éigin a dhéanamh agus Daoine anseo san Iarmhí cosúil le Willie Reynolds, an píobaire clúiteach, agus Clann Uí Mhuineacháin anseo san bhaile, Gaeilgeoirí iad uilig agus chuir siadsan obair éachtach in áit chun an Comhaltas a bhunú agus a leathnú agus is de bhrí de bharr an obair sin, an comhaltas mar atá sé anois. Ní féidir, ag gabháil leis go minic, ní féidir dearmad a dhéanamh ach an oiread ach an bhliain eile a raibh an, ar tháinig Fleadh Cheoil na hÉireann go dtí an Muileann gCearr ná 63. Agus beidh sé mar ceann de na, de na fleadhanna ba mhó cáil ar, cheapfainn, mar bhí an tír ag athrú. Agus na seanfhleadhanna a bhí ann roimhe sin, is comórtais iad den chuid is mó a bhí ann, cheapfainn. An ceann i 63, ceann different ar fad ar fad a bhí ann, mar bhí bhí go leor daoine ag tíocht weekend an-mhaith. Bhí an aimsir iontach ar fad ar fad i lár an tsamhraidh. agus bhí go leor daoine ag tíocht as Baile Átha Cliath ar na busannaí agus ar na traenachaí faoi an mbaile seo, bhí siad pacáilte agus tháinig lads leis an gruaig fada agus leis na guitars agus bhí an-píosa spraoi ann an weekend, nó ar ndóigh tá an-scéalaí, scéaltaí ag dul thart faoin bhfleadh céanna, níl mé cinnte an, bhí sé, níl mé cinnte, den mhíchlú, is féidir a rá, ach caithfidh mise a rá ar an taobh eile den scéal gur fleadh iontach a bhí ann. Bhí na togha agus rogha na gceoltóirí ann. Chonaic mise ceoltóirí clúiteacha ar ag seinm ar na sráide, daoine mar Barney McKenna, Joe Burke, Finbar Furey a bhí ina fear óg ansin ach píobaire iontach ab ea é. Paddy Moloney. Paddy Moloney, sea, bhí seisean ann agus Johnny McEvoy agus bhí, bhí na sluaite de cheoltóirí iontacha, Bobby Gardiner and the John Bowe, boscadóir clúiteach atá sa Bhreatain anois. Daoine mar sin, bhí siad, ceoltóirí iontacha ab ea iad ag, ar barr a chumhachta ag an am sin agus bhí an ceol go hiontach an, an, an seachtain sin. Ach na rudaí a tharraing míchlú ar an áit, bíonn rudaí mar sin agus i bhfad níos measa ar siúl ag mór-fhéiltí na cruinne anois. Tá a fhios agam go gclúdaíonn sibh ceol ceol agus damhsa Éireannacha agus an Ghaeilge freisin. Ag caint faoi damhsa Éireannacha, an bhfuil, an tacaíonn sibh le damhsa sean-nós freisin? Ó tá. Tá anseo tá ranganna sean-nós, tá ranganna set dancing agus chomh maith leis sin tá bíonn céilí, nuair atá rudaí mar a déarfá normal uair amháin sa mhí agus anois is arís dhá am sa mhí, uaireanta ar an Domhnach ag a trí a chlog agus An duine a eagraíonn na céilí's agus an set dancing ná Máirtín Mac Cumhaill. Tá sé ball den bord agus déanann sé an-jab ar na rudaí sin. Chomh maith leis sin tá a lán ranganna ar siúl anseo chomh maith, ranganna Gaeilge, ranganna Fraincis, ranganna Spáinneach, agus mar a dúras cheana féin tá ranganna éagsúla ar siúl anseo ar fud na seachtaine. Agus na ICA tagann siad anseo chun na cruinniú agus Tá dream eile anseo mar. Cad é an ICA? Irish Country Women's Association. Bíonn siad anseo agus mar a dúras cheana féin roinnt dreamanna eile agus ós rud é go bhfuil an paindéimic againn níl aon rudaí ag dul ar aghaidh ach táimid dóchasach go mbeidh rudaí feabhas ar rudaí san fháistineach agus Táimid ag súil iad ag teacht ar ais arís. Em just chun caint faoi traidisiún Éireannacha, em tá Muileann gCearr, chomh maith le dhá Ghaelscoil ag an mbunleibhéal sa bhaile, tá dhá nó trí eh clubanna CLG freisin, nach bhfuil? Em, em, club, club Naomh Lomán, club eh, peile. na Seamrógaí peil agus Oliver Plunkett iománaíocht agus Cullion just ar imeall an bhaile club club iománaíochta Cullion agus club camógaíochta ag gach aon Cullion Oliver Plunkett agus roinnt mhaith de. Tá an camógaíocht ag feabhsú agus tá borradh fáis air faoi láthair san Iarmhí, caithfidh mé a rá. Ceapaim go bhfuil sé ana suimiúil go bhfuil club peil, club CLG Naomh Lomans agus na Seamrógaí, níl siad i bhfad óna chéile, nach bhfuil? Tá, siad sa bhaile chéile. Tá a lán bailte mar sin. Bhuel, mar is eol duit, bhí mise ball i Naomh Lomán Óran mar altra agus chun an fírinne a insint tá na Seamrógaí agus Naomh Lóman tá siad ag dul chun cinn dhá clubanna an-mhaith atá ann dhá clubanna an-mhaith. Tá Tá géarchoimhlint idir an dá club ach tá mórán baile ar fud na tíre atá an scéal mar an gcéanna. Um agus bhí an-rath ar Club CLG Naomh Lóman le roinnt blianta anuas, nach raibh? Bhí siad. Bhuaigh siad an Corn Sinsear roinnt, ceithre nó cúig uair san deich bliain anuas. Tá siad láidir. Sin, luaigh tú a Camillus go raibh tú mar Sheanadóir, is cuimhin liom labhairt leat ag Ceannáras Comhaltas Ceoltóirí Éireann roinnt mhaith blianta ó shin agus roimh tú a bheith i do Sheanadóir bhí post suimiúil eile agat, nach raibh? Bhí tú ag obair i Naomh. Naomh Muire mar altra agus mar substance abuse therapist. Agus d'oibrigh tú le mo sheanathair Joe Geraghty, nár d'oibrigh? Ó, bhí Joe an príomhaltra nuair a tháinig mise isteach mar student in Naomh Lóman ar ais i 1964. Tá tú mar ceann de na t-aonú daoine a bhuail mé le riamh a raibh aithne ag mo sheanathair, mar fuair sé bás timpeall deich bliana sular rugadh mé so níl a lán chlann fágtha ag mo mháthair so níl aithne agam ar mórán daoine a raibh aithne, a bhfuil, a raibh aithne acu ar mo sheanathair, you know. Caithfidh mé a rá bhí neart Gaeilge ag Joe Geraghty, bhí neart Gaeilge aige agus do thug sé a lán tacaíocht do daoine a raibh suim acu i gcúrsaí Gaeilge. Agus bhí an-bhaint aige leis an CLG freisin. Ó do bhí, do bhí, do bhí, bhí. Agus drámaíocht? Ó yeah bhí, bhí sé sa pantomimes, bhí sé sa phantomimes nuair a bhí mise páirteach sna, sna rudaí sin. Ó bhí Joe, bhí Joe ehm bhí a lán talents ag Joe. Agus who, chuala tú faoi cheana nuair a. Chuala mise fé mar bhí, bhí baint mhór ag mo chlann le Comhaltas Ceoltóirí agus bhí Joe lárnach i gach rud a bhí ar siúl. Ceapaim, ceapaim, ceapaim go raibh sé mar bhall den choiste contae ar feadh tamaill agus mar sin chuala mise trácht air minic, go minic go leor. Alright, cool. Ehm, céard a bhí ag. Agus caithfidh mé a rá gur, mar a dúirt Camillus, bhí an-mheas ag na daoine a raibh, a bhí ag déileáil leis maidir le cúrsaí Cumann Lúthchleas Gael. Á sin go hiontach, yeah. Tá a fhios agam like, ní hamháin go, go d'oibrigh sé san ospidéal Naomh Lomáin bhí sé mar chuid den club CLG Naomh Lomáin freisin. Á do bhí, bhí sé, an-suim ag Joe i gcúrsaí Cumann Lúthchleas Gael. Ó do bhí. OK, a Camillus, is ceist mhór í seo. An bhfuil tú sásta leis an méid fás atá tar éis teacht ar an Muileann gCearr mar bhaile thar na blianta, ag cur fás na heagraíochta seo ceolta san áireamh? Bhuel, táim réasúnta sásta chun an fhírinne a insint. Tá a lán feabhas ar chúrsaí Gaeilge, go mór mór go bhfuil an ionad seo, an ionad réigiúnach seo againn agus mar a dúirt Matt agus Risteárd tá roinnt clubanna, bhuel, craobhanna, mar ba chóir dom a rá, ar fud an chontae. Tá craobh bunaithe anois i Baile na Carraige agus tá ionad outreach acu ansin agus Baile an Chaisleáin an ionad atá Dick mar ball agus sin comhaltas craobh an-láidir ar fad agus tá roinnt cinn eile. Tá seacht bprainse eile. Nuair a raibh sibh ag fás aníos sa Mhuileann gCearr, like, tá an baile, deirfinn go bhfuil an baile athraithe go mór ó shin i leith, tá a lán fás ar an daonra agus leithéid so, an bhfuil an baile sórt an-. difriúil ón am inar d'fhás sibh aníos nó an bhfuil sibh sásta leis an mbaile? Is féidir a rá go bhfuil feabhas mór tagtha ar an mbaile le fiche nó tríocha bliain anuas. Baile an-mhaith is ea an Muileann gCearr agus tá chun féachaint ar an bhaile agus an staid ina bhfuil sé. Tá feabhas mór ar sin chomh maith agus nuair atá an daonra ag fás tá an gnó ar an bhaile ag fás agus ceapaim go bhfuil an feabhas an-mhór go ginearálta ar an bhaile ón am a bhí mise ag dul ar scoil ann agus ní hé sin cúpla seachtain o shin. Déan locht amháin, déan locht amháin más féidir locht a fháil air. Tá muid go léir bródúil as an áit ar ndóigh, is áit mhaith é Muileann gCearr le bheith ina chónaí ann. But chomh fada is a bhaineann sé le lár an bhaile anois, tá cineál truaí agam do go leor des na gnónna atá ann, cuir i gcás. Mar, like, Tá na supermarkets mór seo tar éis tíocht isteach ar imeall an bhaile cosúil le Aldi. Tá dhá Aldi ann, tá dhá Lidl ann, tá Tescos agus iad siúd ann. Agus tá na sean businesses a bhí thart ar an mbaile,

go bhfuil an cuma céanna ar a lán baile fud na tíre. Tá sé mar an gcéanna in Áth Luain agus agus b'fhéidir Tulach Mhór nó tá na bailte tá an gnó ar siúl gnó go léir ag siúl ar ar imeall an bhaile. Sea. Agus 'cos bailte timpeall an áit seo cosúil le Kilbeggan agus Castlepollard agus Delvin agus Kinnegad agus na háiteachaí sin. Tá siad sin tar éis buille marfach a fháil leis na rudaí céanna agus ní hamháin sin, cuir i gcás, i mbailtí Castlepollard agus Kinnegad tá Aldi's agus Tesco's ann ar eagla na heagla nach raibh a ndóthain díobháil déanta acu san áit cheana féin. Luaigh tú Baile Átha Luain ansin. Tá a fhios agam go bhfuil stáisiún raidió pobail i mBaile Átha Luain. An bhfuil aon seans, an síleann sibh, go mbeidh stáisiún raidió pobail sa Mhuileann gCearr?

Níl mé pioc sásta leis. Go leor des na raidios seo atá suite ar fud na tíre anois, is ceol ón taobh amuigh atá iontu. Agus is an ceol céanna atá ag chuile stáisiún. Níl difríocht, níl pioc difríocht idir ceann, idir an ceann eile. Agus sé an trua é nach bhfuilimid in ann rialacha a chur i bhfeidhm chun blas níos, níos Gaelaí a chur ar na stáisiúin seo. Agus tá fós stáisiún sa Mhuileann gCearr de chuid Midlands One O Three ach ní baintear úsáid as ceapaim ach uair sa seachtain, uair amháin sa seachtain nó dhá uair. Billy Mac Cawley, Billy Mac. Billy Mac, yeah. Sin é. Bhí mise ag déanamh clár de cheol tradisiúnta ar feadh cúpla bliain ach nuair a chríochnaigh mise an clár sin, Ní raibh mé in ann leanacht leis. Níor níor chuireadar aon duine eile ar an clár agus dúnadh an slat sin. Tá tá clár ar siúl ar Tráthnóna an Domhnaigh, Coppers and Brass, agus sé Pádraig Ó Dufaigh agus tá Pádraig ball den bord seo agus bíonn clár ana ana mhaith ag Pádraig agus is fíor a rá is fíor a rá go mbaineann sé úsáid as an Ghaeilge. go minic agus an ceol a chuireann sé amach ceol traidisiúnta céad fán gcéad. de chaighdeán ard. Déanann Paddy an-jab ar an gclár sin. Tá sé mar, chomh maith le bheith ina bhall den bhord seo, tá sé ar an choiste lárnach den Chomhaltas. Tá sé ard, ardchisteoir. Sea, Ardchomhairle, sea, sea. Bhí Dick ar an coiste a bhunaigh an Fleadh ar son Mullingar agus Dick lenar ag le sin. Sea, bhí, bhí, dheineamar, ar feadh cúig nó sé de bhlianta, chuireamar sár-obair san iarratas agus bhí an baile ar bís nuair a tháinig an nuacht go raibh an fleadh le bheith anseo i 2020 ach thit an lug ar an lag leis an Covid agus tá na daoine sa bhaile ag tacú go mór idir daoine gnó agus na gnáth daoine sa tsráid, tá, tá, tá mór ehm, tá siad ag tacú go mór leis an fleá agus tá súil againn go léir go bhfuil an, an, go mbeidh an fleá ehm, níos fearr agus níos mó ná aon fleá ariamh eile mar an, fleadh ag teacht abhaile, sin an mana atá againn, the home coming. Ok, bhí sé deas caint libh, a chairde. Ar mhaith libh aon rud eile a rá sula imíonn mé? Bhuel, thar ceann Risteárd, Maitiú agus mé féin agus an Bord go ginearálta agus an foireann anseo, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil duitse, Darren, agus. Tá fíor fáilte romhat anseo agus tá súil agam go bhfuil an agallamh sásúil leat agus beidh fáilte romhat ar ais anseo arís. Ok, go raibh míle maith agat. Tar ar ais le linn na fleá. Déanfaidh mé é sin, go raibh maith agat.